Afa m bụ Oriakụ Chinwendu Ubaka. Ihe anyị ga-akarị taa bụ maka ndị ichie. Onye nọnyere m mụ na ya ga-akarị ya bụ biko kọwara anyị onye ị bụ. Nne ndewo.
Ndewo. Afa m bụ Maazị Ogbuefi Obiefuna Umegbolu.
Nnọọ. Daalụ. Ị nwere ike ịgwa anyị onye ebee ka ị bụ?
afa m akọwakwara ebe m si bịa maka na abụ m onye Igbo ndị gboo mana oyibo bịa mee anyị anyị wee na-afụzi onwe anyị asị ndị ekewara ekewa Okay. Ehe. abụ m onye gboo ihe ọ pụtara n'okwu Igbo ndị Igbo ndị gboo mana ebe si mụrụ m ebe m si mụrụ wụ na Umuagu Inyi ka ndị oyibo si kpọọ ya Local Government Area, Oji River Local Government Area dị n'Enugwu Steeti. Mana ọ na-abụ ndị mmadụ jụọ m ebe m si, m sị ha na m bụ onye gboo, na m bụ ndị Igbo. Ehe, daalụ nne.
Nwanne, nnọọ. Ogbuefi, achọrọ m ka m jụọ gị, kedu ihe bụ ndị ichie? I nwere ike ịkọwara anyị ka nwatakịrị ghọta ihe bụ ndị ichie?
nne m okwu ga-akwụ ọtọ ịma na abịago ndị bịara abịa oyibo bịa ee wetegwagasịala anyị ihe dị iche iche ọ bịazie dịka ekwuwe ihe bụ ndị ichie asị na onye na-ekwu ihe ndị ichie na-eme ihe ndị ọzọ Ee, ọ bụ mana ajụjụ eziokwu. gị a maka ndị ichie N'okwu onye abụrụ onye gboo aghọtara ihe ndị gboo na-eme mhm. maka m sị ka m kọwaa ya n'etu ndị gboo si wee kọwara anyị o si wee gbarụ n'arụ anyị wee ọ ga-esikwa etu a gbarụ ruo na ndị ọzọ na-eso anyị ndị mmadụ ya aghọta m mana ka m kọwaa ya ka ndị na-aghọtara ihe dị na ihe dị n'ọdịnala Igbo Mhm. ka m kọwaa ya ka onye ọbụla wee ka o doo onye ọbụla anya. kọwara anyị ka anyị ghọta na ụmụaka ka ha ghọtakwuo ndị ichie
unu nee anya n'ụka bụ ancestors angels na ya esi ya na a na-asị unu kpọwa unu dịka ị jee na nnukwu ụlọ ụka a na-akpọ ndị osoro katọlik ma ọ ndị osoro cms anglican Eh, abịa sị na enwere ọdị dị iche iche akpọ ya angel gabriel andrew peter wee gawa ihe ahụ ndị ichie mana ọ ndị ichie ndị wetara anyị ụka ụka mana ekwube ekwube ndị ichie a na-ekwu okwu ya wụ ka e si mụrụ afa m bụ Obiefuna mbọsị a mụrụ mụ nna m nee anya fụ na o nwe onye nọrọ ụwa wee bụọ m Obiefuna o wee bụrụ ya ihe o ji bụọ m Obiefuna maka na ọ ma na ndị ichie bịara ụwa Ndị ichie a na-ekwu okwu ha wụ ndị mụrụ anyị ebe anyị si bịa ndị bu ụzọ bu anyị ụzọ bịa ee nwa bekee na-akpọ ya n'okwu oyibo ancestors ha bụ ndị ndị ichie Ee, daalụ ị sị na ndị ichie bụ ndị nọrọ anyị ụwa ndị nọ tupu anyị abịa ụwa ọ pụta na ezinụlọ ọbụla nwere ndị ichie ezinụlọ ọbụla nwere ndị ichie ka anyị si wee bido okwu a a sị gị na mbụ ndị gboo anyị bụ igbo mhm. ndị igbo Mana ndị bụ bịakwutere anyị, chịkọọ anyị, ghọgbuo anyị, bịa necha anya fụ ihe dị n'ime anyị, wee sị anyị na anyị bụ Igbo. Mana ekwube ekwube, ihe afa anyị na-akọwa bụ ndị gboo ndị dị na gboo gboo dị na gboo gboo. Ọ wụ na nna m adịrọ mara adụ. Ọ wụ na nna nna m adịrọ nna m aya adị. ya bụ Ọ wụ eziokwu na nna nna ya adịrọ wee dịrị dịrị anyị aya nọ ebe a nke a bụ eziokwu ọ nya bụ ndị bụ ndị ichie ọ pụtara na ụmụ nwoke enwe- ndị ichie bụ- bụ nwoke ma bụkwalụ nwaanyị ka ọ sọ ụmụ nwoke bụ ndị ichie i nebe anya n'okwu a ọmụmụ maka ka igbo si amụ a na-amụrụ na nna mana onye ọbụla si na agbụrụ pụta n'ime agbụrụ ahụ ọ bụrọ nụ nwoke mụrụ ya nụ ọ nwaanyị nke a bụ eziokwu so o wee bụrụ ya ụmụ nwaanyị anyị bụkwu ndị ichie maka na ụmụada eh, ndị ichie ụmụada eh, maka ọ na-awụ ụtụtụ mm-hmm. ka m kọwaa ya ka onye na ndị na-ege anyị ntị ghọta eh, ọ na-awụpụta ụtụtụ ọ bụ na queen lụrụ ụlọ ọjị mm. nọla ana m kpọọ nna nna m na-akpọ ya na-akpọ nwunye ya m kpọọ nna m bụ ụzọachị m kpọkwa nne ya m kpọọ nwunye ya bụ nne m ego ego oyibo joy ọma ka m si kpọọ nna m m kpọọ nwunye ya bụ nne m nna nna m m kpọọ nna nna m afa ya wụ umegboro Eh, afa nwunye ya wụla ewe ọgọ mhm. ọ ha nabọ na-ejekọ eh, so mana a bịago n'igbo cosmology ụmụ anyị bịa mee ka ọ dịka nwaanyị a na-achọ ịkọwa ihe ọ dịka nwaanyị anọkewere ọ na o nwere ulu ọ bara nwaanyị a ọ wụ na nwaanyị adụrọ ka bụ eziokwu ka bụ eziokwu ajụjụ ọzọ m nwee bụ kedu uru ndị ichie bara n'omenala ndị Igbo
nne m ekwuwe ekwuwe ọ wụkwa na ndị ichie adọrọ mara n'ebe a kọwaara anyị ọfụma ka anyị wee ghọta ebe i si abịa
ị ma na mgbe anyị ji bido jụọ m ajụjụ sị na m ma na-akọwa ya ka onye amara ọdịnala Igbo wee ghọta ya ọfụma ghọta ya ọfụma.
ndị ichie n'oyibo are your saints and your angels ọ bụrụ na maka mụnwa na-awụ m pụta m kpọọ kwa ụtụtụ ọbụla m tete tupu m emewe ihe ọbụla m na-eme m ma akpọ ndị ndị nwe m ọha nwe m ọha i si afọ wee kụwa okpu Ọ dị ọ wụ na mma. ị kpọrọ ba kedu ebe ị ga-esi bido ulu ba bara karịrị karịrị ihe anyị na-ahụ anya maka ba nọ na mmụọ Ọ bụ a fụta eziokwu. ụtụtụ ị gọọ sị ndị ichie ekelekwa m unu ị kpọọ ndị nna ha na nne ka dị ndụ arafugoro ị kpọwa ndị ma ndị nne ndị nna na ndị nne nne na ndị nna nna maka ka m si malụ ama m ihe oyibo na-akpọ ama m to my fifth generation so m pụta ụtụtụ m kpọwa ha ka ha ra ndị m akpọnwurọ ndị m amara afa ba sị ndị onye ikpeazụ m kpọrọ na the fourth one nke ịnọ mm. biko keneere m ndị m amara afa ba na taa na m abịakwa nekwa ka m si eje ọ na-eme n'iru biko ka m nọrọ n'azụ ọ na-eme n'azụ biko nụ ka m nọrọ n'iru Ọ ka ọ ọ dị. karịzie na-eme n'iru n'azụ unu bịa chere m ka m nọrọ n'etiti Ọ ka ọ dị. m kpọchakwa m kpọkwa ụmụnne m maka anyị niile kwekọrọ n'ofu ihe mana ekwetara m na nnọọ ndị ichie bụ ndụ bụ chukwu abịama anyị na-abịa rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na o nwere onye ichie onye ichie i si na agbụrụ ya wee pụta gị ejee n'ụtụtụ n'ime mmụọ wee sị chukwu abịama nekwenụ ụmụ anyị ahụ anyị nwepụ ihe nchọ ka- ka eme achọkọ m ka ibe mee ebe nne m ichie ndị ichie o nwere ibe o nwere ibe a na-ekwu ma ọ bụ na ndị ichie adịrọ n'okwu ihe ọ pụta bụ na ndị ichie bụ ndị na-edozila anyị ụzọ anyị si aga ọ nya ị ga-ele ka igbo si agọ ọjị a na-akpọnụ ka obodo si bụrụ awụ m onye inyi ndị be anyị gọwa ọjị a sị gị aja ani inyi aja ani inyi wụ chi na-edu ndị inyi ndị ichie ma chi ahụ ọha ha niile kwekọrịta ha na-alụkọ maka ha nọ na mmụọ o nwere onye m gwara sị ya na ndị nọ na mmụọ nọlụ anyị na mmụọ anyị nọlụ ha n'ife ya n'ụwa a. mana m nọ na-ekwu ya ọ ghọtara m sị ya rapụ na mgbe nwa o jee jụọ ajụjụ na ọ ya aghọta
so um, ajụjụ ọzọ m nwee bụ otu ụka si bịa be anyị irubere ndị ichie isi ma ị- ị sị na ị sị ha bịa duo anyị kwa ụtụtụ ọbụla ma kwa abalị ọbụla ọ mmadụ ncha ka na-eme ya ị ma na ihe dị na okwu a ihe ụka mbịambịa ụka bịara aka ụka si bịa a kọwakwa ya ụta adịrọlụ ndị nabatara ụka maka na ndị wetara anyị ụka ji ụka jide mma ọ bụ na i kwere n'ụka ha mgbe ahụ ka anyị kwukene 100 years ago ndị ichie anyị bụ ndị ancestors anyị ndị nna nna anyị ha na ndị nne nna anyị ha bịa fụ ka nwa oyibo si bịa bekee si bịa ọ bụ na ị kpọjere nwa gị ekwetere n'ụka a ya-ekwe ya bata n'ụlọ akwụkwọ Nke a bụ eziokwu. Ọ bụ na nwa ga-ekwetere na ka anyị kpọkọ ya Anglican ma ọ Katọlik ma ọ peje eh, kedu ihe ha na-akpọgasị Metọdist ndị Methodist, Argentina. yeah. ọ ga-enwerịrị ebe ị ga-ahapụ nwa ka o kwenye ka o wee nwee ike ụba wee dịrị ya maka na mgbe ndị ụka ji bata be anyị na ya na-akpọ ha ndị our colonizers mgbe ha bịara ha meriri anyị maka ha ji gịnị ha ji ha ji egbe ji jide mma Ehe. so ndị be anyị ndị ichie anyị ma bịa newe anya fụ na ọ bụrọ ihe a ga-emewe n'ike n'ike aka wee rapụ ụmụazị ha jewe akwụkwọ o nwekwa ihe dị na m- dị mma n'ihe ha wute Ehe. Ehe. so ekwere ka ya ihe mere ndị mmadụ ji wee maka ihe ikwuwe okwu ihe ụka ka o- ihe mere ndị Ụka ji dị ka ha navụ anyị ikpere ndị ichie ọ ndị anyị nwa bụ ndị ọfụ ji wee dị ka anyị amakawa ihe gbasara ndị ichie two to three generations ndị Igbo amalụgo ụka so onye nna ya kara ụka nna nna ya ka ụka nna nna nna ya ka ụka o nwere ihe ọ ga-ama gbasara ọdịnala Nke a bụ eziokwu.
mana ọ wụ na ọ chọọ ịma ọ ya-amakwa Ọ jụọ ese. ọ jụrụ ese anyị nwa esikwa m n'ebe ụka nọ ezinụlọ ụka bịara ndị nna nne na nna m mere ihe ụka mana abịakwa m lewe anya jụwa jụwa onwe m na mmụọ maka na oyibo kpọrọ ya DNA their DNA asụkana ya n'oyibo is running in me ndị nna nna nna m nọ m n'ime nnọla ala jụwa ajụjụ a na-ezikọ gị onye ọbụla ị jụọ azaa gị so ụka bịaranụ Ọ na-awụ mụ na ndị mmadụ na-ekwu okwu m sị na m ada akọtọ maka na anyị nwa bụ ndị kwenye n'ihe dị n'ọdịnala anara akọtọ mana anyị ga-asị nekwa ebe dị mma nekwa ebe ha emetere ya ụka nwee nke ha wetara o ji wee bụrụ gịnị o nwere fada a na-akpọ Monsignor ka ọ wụzi na Obiọra Ike mgbe ahụ nwoke n'ebe 90s na Sacred Heart Enugu so ọ na-edo mass ọ sị na ọdịbendị dị n'ụka m bịa na-asị kedu ihe nwoke a na-akọ nwa emechaa one day wee fụ ya sị ya fada na o nwekwere ihe m chọ ịjụ kedu ihe bụ ọdịbendị o wee sị na ihe a dị be nna gị dị n'ụka na ihe a dị n'ụka dị be nna gị mana nke a ga-aka wee za gị ọsịsọ bụ nke dị be nna gị maka na ọ ndị be nna gị ebe i si bịa bụ ndị ma gị nke ndị ụka wetara bịara abịa enwere ike eje jụọ n'ime mmụọ ndị a na-akpọ amara anyị ị gara ezi ya ozi ka o jeere gị Mana i tukwuo tukwuru ala beere ndị ichie ya akwa, sị ha bikonu, nee ihe m nọ n'ime ya. Ichie na-enye ndụ, enye akụnụba, enye ọmụmụ. O nwere ihe ndị ichie ada enye. Ha ga-echekwu gị. Onye iro bịa, ha gbachiere gị. Bikonu ndị Igbo mewenụ ihe ọdịnala, kelere ndị ichie. O nwere ihe mmalụ nke o kwere ya na-eme, ya kpọwa ndị ichie. N'ọkwa ndị ahụ ndị ga-awa emechie ihe niile a na-emekwe o. akọwa ka anyị ga-anakwu Daalụ. Em, anyị amụtago ọtụtụ ihe n'ụbọchị taa anyị amagolo ihe bụ ndị ichie malụkwa na ọ bụhọ sọ ụmụ nwoke bụ ndị ichie na ụmụ nwaanyị sokwu bụlụ ndị ichie mana o nwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị kedu ka e si edoziri ndị ichie ọnọdụ na ịbata n'ezinụlọ a ị sị okay n'ebe edebere ndị ichie dị n'ụmụnna ma ọ dị n'ezinụlọ kedu ka e si edoziri ha ọnọdụ onye bịara ụwa abịago ụwa ọ nwụọ ọ banye na ndị ichie anyị bụ mmadụ Igbo na-akpọ ya anyị ada anwụ anwụ mmadụ ada anwụ mmadụ na-eyipụ akwa onye nwụọ a sị na o mebere na o yipụgo akwa banye na mmụọ o nwekebere ebe a ga-asị na enwere ebe a dowere onye ichie maka na emewe niile na o nwere ebe a dowere onye ichie anyị nwa dịka anyị nwanụ n'ala bekee ga-eje chọwa n'ebe a dọwara ndị ichie oche maka na ebe ọbụla ị nọ maka ha nọ na mmụọ ị nwere ihe eji akpọku ndị ichie ọ bụgoro na ị nwere akụ inu ị nwere ọjị ị nwere nzu ị nwere ose alligator pepper ọ bụ na ị nwere ihe anọ nwụ ndị ụka ọ bụrọ iwu na ọ ga-eje n'ụlọ ụka wee kpee ekpere n'ụtụtụ ya bụ eziokwu onye teta ebe ọ nọ ebe ọ nọ na kpọkuo chi gị kpọkuo chi gị kpọkuo chi gị emewe ka e nwee ọnọdụ ezinụlọ ọbụla nwere ebe ha dowere ndị gboo dowere a na-akpọ n'oyibo sacred place o nwere onye na na-akwụsị na most of these compounds a na-abata o nwere ebe ị ga-afụ ife dịka mkpu Ọ- ọ eziokwu ogirisi ukwu ogirisi ehe, ma ma ukwu ara ma ukwu ọjị ma ukwu unokoji wee dịwa ụfọdụ ebe ahụ bụ ebe e nili onye izizi bụ Onye bidoro ichie.
ezi- bidoro ezinụlọ Wow. Ee, mana taa maka na oyibo abịago ụfọdụ amakwụzi ebe nna ha si ụfọdụ a na-anakwụzi ime obodo ije jụ ka ha si mụrụ ọ wee bụrụ ya o nwerọ onye a ga-asị nnọọ na na ụta dịrị ya mana ihe m na-ayọ ndị Igbo sị hapụgodu maka ị- ịsị na ụta dịrị mmadụ sị jụba ese anyị ada amacha ihe amacha onye jụọ akọwara ya nke m mụta taa echi onye ọzọ akọwakwa ma ọzọ m mụtakwa Ee, o wee dịrị na-aga omenala Igbo amaka omenala Igbo amaka Igbo amaka Igbo amaka ndị Igbo na-ege ntị a sị o nwee ihe ị na-amarọ gị jụọ ese ị jụọ na ị ga-ajụta jụta ebe ndị ichie ka ndị ichie si eduba anyị echebe anyị ma ndị kwee n'ụka ekwenyekwa n'ụka wee na-eme na-aga nọ nke onye ji ya jisie ya ike ajụjụ ọzọ m nwere ịjụ gị bụ kedu mmekọ ndị nze ndị ọzọ na ndị ichie ị ma na ebe ọbụla e nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ọdịna- ọdịnụdị na ọdịnamma a na-enwe ndị eji a- emedo obodo a na-enwe ndị okwu na-eru n'ọnụ ndị ọzọ Ndị nze bụ ndị kwenyelu na ha ga-akwụwa aka ha ọtọ maka na a na-echi ya echi mgbe ihe mgbe a- mgbe be anyị dị mma onye chi ichi ọzọ ma onye a ga-echi nze a ga-afụ ihe mere na o ruru ichi ya nze nke ahụ eziokwu anaghị anọkata ọ mgbe anụnwa ka a na-ekwuzi na anọkatazi ibu mmadụ asịrị echie gị ọzọ Ee. na mgbe igbo bụ igbo igbo ka amakawa igbo ka dị mma maka na a na-abịa ekwuchekwe m sị ndị be anyị na anyị nwere ihe oyibo na-akpọ we have conflict in our belief system misconception in our belief system ịma na onye e meriri emeri n'agha
ọ na-aghọ onwe ya aghọ ọ na-aghọ onwe ya aghụghọ. ọ wee bụrụ ya Onye a ga-echi nze ma onye a ga-echi ọzọ, ka mụnwa si ghọta bụ onye gboo na-eme ihe dị n'ọdịnala, ọ na-eru eru. O nwere obodo ị ga wee jee, a sị gị na ọ bụrụ na nwoke eruro ohu ahọ ịnọ, 40 years, anaghị echi ya. Mana ụbọchị taa, e nwezi ndị dị 25 a na-echi nze, chie ha ọzọ. A na-ekwukwanụ sọ ndị nze na ndị ọzọ. Ichi igwe. Igbo anaghị eme ihe igwe. Eze mmụọ ka anyị na-eme. Kedu ihe bụ eze mmụọ? Eze mmụọ bụ onye na-anụ onye dowere onwe ya asọ. Ndị ichie si na onye a bụ onye ha chọọ ka ọ bụrụ ọnụ na-ekwu okwu n'ebe ha nọ a na-ezi ya ozi anaghị asị asị ọ fụ ihe adịrọ mma ọ kpọọ ndị ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị nze na ndị ọzọ ha bịa nekwa ihe ọ fụrụ kedu ihe a ga-eme ka e mechie ya na-achị bịa agbawa aha agbacha aha ndị ichie ezie ozi ịma na ihe a na-ekwu quantum physics I was telling somebody si ya na ndị ichie anyị wu our ancestors they developed quantum physics before ihe a ụnụ na-akpọ quantum physics kọwara anyị ọfụma ka anyị ghọta ndị a ghọtara ihe dị n'ụwa a, eke orie afọ nkwọ eke anwụ orie mmiri nkwọ ikuku afọ ana mhm. na-akwanyere ha ugwu dị n'ime ya ihe a na-ekwu okwu ụwa anyị nọ n'ime ya nwa bekee kpọrọ ya energy maka ọ na-abụ m bịa ka m kwuo nke onye anyị nwa bụ ndị agba ọfụụ ya-aghọta these four elements bụ ike dị n'ụwa onye ọbụla ghọtara ihe na aghọtago chi chukwu abịama mgbe gboo mgbe ihe dị mma mgbe ana anyị na-asọ ana but anyị emelụgo ana Ụfọdụ n'ime anyị merụrụ ana maka na a na-achụ ego maka na a na-achọ ka ọ bụrụ ihe ama ama ichie onye nze mmụọ anara anọkata fụta kwuwe okwu onye ichie anara asị asị nze na ọzọ maka na ọ ha bụ ndị ndị ndị na-ekwuchitere ndị ichie so a bịa sị na ọ- ndị ichie ndị ichie onye ichie na o chiri ichie na o chikwere ichie wụ na o s- ọ satalụ kwekọrịta ya na ndị mmụọ ndị bu anyị ụzọ bịa na ọ yara asị asị na ọ yara eme ajọ ihe igbo cosmology dị very simple Igbo amaka a na-abịa ekwuo na Igbo amaka ndị mmadụ na-asị na ọ maka na anyị nwere mmụọ nwee mmiri mee no ihe wụ ọdịnana anyị nwa bekee kpọrọ ya it's very simple oji ọfọ ga-ana kwụwa aka gị ọtọ o nwere ihe ọzọ dịkwa n'ihe a na-eme n'ana Igbo Ị jụrụ m sị m kedu ọlụ ndị nze ndị ọzọ na-alụ na ọdịnana na ebe ndị Igbo nọ ọ ndị ozi ka ha bụ anara anọkata banye be mmadụ sị ya bịa ka ọ bụrụ nze ọ na-elu elu ọ ndị nwe ka ihe a ga-akpọkọ ịkpọkanye ya na a town or a kindred ọ ha na-anọkata sị na onye a na o lugo onye ichi nze o nwere mgbe gboo o nwere ndị kpatara ego ha sị na ha chọ ichi ọzọ ha sị na ha yara echi ha ọzọ maka ha ma ọ bụrọ ego ka e ji echi ọzọ ọ na-elu elu Ee, mana ka ihe si wee dị ụbọchị taa oyibo abịago o nwere ihe m kwubu mgbe gara aga misconception in our belief system na anyị nwere ọgba aghara na nghọta ihe gbasara ihe anyị bụ ihe anyị bụ anyị bụ ndị gboo anyị bụ ndị nọnụ ndị ọzọ wee bịa ndị nọnụ ndị ọzọ bịa bụ ndị ụmụ chukwu ụmụ chukwu abịama nne m onye igbo ihe onye igbo na-eji ime o mechaa ya fụta onye ọzọ abụrọ onye igbo jee tinye aka n'ime ya ọ da agazi ọ bụkwa nnọọ nọ olulu ole garịa na agbụrụ anyị anyị bụ ndị gboo anyị nwa bụ ndị nwe ana anyị so na ndị nwe ụwa ya ka anyị ji eti mkpu na-asị si mewe ọdịnala si kpọwa ndị ichie na ọ ha nwa bụ the engine ka ebe oyibo na-akpọ ya the brain behind our future ọ ha nwa bụ ndị ji ihe gbasara anyị na anyị dị ndụ taa ọ ha nwa anyị bido mewere ihe n'uru ha maka na anyị gbakọtara ha azụ o nwere ezinụlọ ị ya-abata ba na ekwute okwu Ndị bịara abịa, ndị bu anyị ụzọ wee bịa, a sị na ha awụrụ ya ndị ụka abịa sị si bupụ kpọọ ọkụ mee nka mee nka ọ bụrụ ya ọ ndị ahụ ndị nwe ebe ahụ nna nna m nọ na mmụọ ọ nna m nọ na mmụọ ọ ga-amasị ya nna nna m ọ ga-amasị ya ka m nwụọ nwụọnụ obi echie Ya bụ ezi- nna m ọ ga-amasị ya ka nwa m nwoke nwụọ mbanụ. ọ bụ na m anọrọ o nwee ihe mee ha obi anyị echie Nke a bụ eziokwu. ọ wee wụrụ ya e nwere ebe nna na-ekwusiwe ihe gbasara ọdịnala igbo ọkwanụ ọ dụ mfele O siri ike nghọta.
Ehe, daalụ nne Daalụ nne.
Ogbuefi Obiefuna Umegbolu Ome udo.
ome udo ome udo Anyị bụ ndị na-eme udo maka na anyị abịago n'anya. anyị bụ mmadụ mmadụ nọ na anyị na-agba okirikiri onye mete mma ọ ya-abịa ọzọ emepụrụ ya onye mete ajọ ọ ya-abịa ọzọ akpọghachi ya azụ Wow. the evolution of human race so ihe m na-ayọ ndị Igbo onye na-aka ụka malụkwa na o nwere ebe o si na-abịa o nwere nna na-ajụ enyi m nwoke o nwere ihe mee be ha o wee sị na ya ra akwa papa ya wee sị ya a kwalụ nna papa gị?" Ọ sị m "Ee." si ya n'ihe akwa ọ sị m na ndị ụka si na ya akwana ọjọọ si ebute si nne ya m wee sị ya jee ka ị jụọ nwa fada ọ nwa Anglican onye ụkọchukwu chọọ ime ya ma ọ kwakwara nne ya jee jụọ pastọ ma akwara nne ya ọ sị m yes na okay ya ajụgoro o wee jụọ pastọ si pastọ kedu kwanụ unu si na ya akwa papa ya pastọ si yes but o wee jụọ pastọ si ya mgbe nna gị nwụrụ ị kwalụ nna gị ọ si yes na ụmụnne gị na ha kwara ya si ya okay na nsogbu adịrọ na ya akwakwa papa ya ọ bụ na ya ga-emezi ka unu sụpụ ya na ihe a na-eme na nsogbu adịrọ by and large ọ kwaa nne ya ihe niile a na-eme ya tupu ọ kwaa nne ya kwụsị o nwere ihe o nwere ihe anyị ji o ji dị ka anyị kacha anyị akachakwanụ ihe anyị ji kacha bụ na anyị ma ebe anyị si na ndị bu anyị ụzọ dewere anyị ihe ga-eche anyị onye igbo ọbụla bụ onye igbo kpọrọ onwe ya onye igbo malụ malụ na ekwuchekwa ekwuche na ọ ndị ichie bụ na ọ na-eku ume
ndị ichie bụ ndị na-eche anyị ha na-eche anyị ọ bụ ha na-eche anyị were were baa na chukwu abịama na-alụkọ anyị agha nọ n'ife mara ihe na-eme na mmụọ mbanụ mana gbanwe ka anyị ga-asị bikonu jee na ozi ị ma ihe mere wụ na ụfọdụ n'ime anyị etoro na ihe ndị oyibo na-akpọ village abịakwuzie ka e si zụọ anyị nwatakịrị na-etopụta e zije ya ụlọ akwụkwọ primary school eh, kindergarten secondary school abịazie a sị ya na ndị nọ n'obodo na ndị ajọ mmadụ ya anakwana obodo na ihe ga-eme ya, nke a emee ya onye ọbụla jiwa aka n'ebe o si na nwere ebe anyị si onye luo Amarọ m ma anyị ka nwere oge ikwu okwu a. Onye luo, ọ mara ebe e niri nna nna ya, nne nna ya. Ọ bụ na nne ya na nna ya ka dị ndụ, ya yọwa si ka e zukọ ebe e niri nna nna na nna nna nna na nne nne. I luo, ngwanụ, ọ kwa oyibo ka anyị na-eme. Mana ndị ọcha niile anyị na ha na-eme macha ebe e niri ndị mụrụ ha. first of November, All Souls. Mbọsị ahụ luo, ha jebe n'ebe a na-eni ozu, onye ọbụla akwọkọrọ jebe n'ebe a na-eni ozu. Ba nara eji nje enene ozu, ba na-eje ka ba kene ndị ichie re. Nke a bụ Ya eziokwu. ka o ji dịkwa ka ire a na-agara ba maka na onye na-ekpe elu na-akpọwara isi asị na Bible si na honor your father and your Mother. mother. We- If you honor your ancestors, when we start doing that, o nwere ihe anyị ga-achọ n'ụwa a ga-enye anyị maka ọhụ ọ bụ na ọ- ekwuru m si na ọ bụ na onye nna ya dụrọ ọ gara abịa ụwa onye nne ya dụrọ ọ gara abịa ụwa Eziokwu. onye nna nna ya dụrọ agara abịa ụwa Eziokwu. ndị Igbo mewe n'o- mewe n'ọdịnala na o nwere ihe da- o nwere ihe jọrọ njọ n'ọdịnala ọdịnala bụ gịnị ihe anyị bụ anyị bụ ndị gboo Daalụ nne.
Daalụ. Onye ọma na-ege ntị, anyị anụgo ka o si kọwara anyị and mụnwa amụtago m ihe rinne. Ofu okwu m ji anata a bụ kwụwa aka gị ọtọ maka na onye mmefie anaghị ejide ya daalụnụ ka ọ dị mgbe ọzọ afa m bụ Oriakụ Chinwendụ Ụbaka ka emesienụ daalụ